bịaba olili nụwa ịbụ na onye na-eme omenala na soshal midia nya bụ na sọsọ na soshal midia ka ị na-eme omenala nke bịaba olili eze nwaanyị sọbalị ka ị bịa ka ị nara ngozi nke gị ọ bụrụ na nwa ka ị na-achọ agba ngenge bịaba bịa solo anyị mee ekpele ka ị nene ma ike adị na omenala maọbụ na ọ dịrọ ya ka ị nene ma ike adị na mmili maọbụ na ọ dịrọ ya for the fact na your womb ka dị intact and na ị kata na akalaka na ị ya-amụta nwa maybe ihe na aka melụ na ị mụtarọ nwa ya bụ ndị sọbalị agwala m unu na mụ ya enye ọgwụ poison free of charge ibe niile na-aya poison ọ bụrụ anụ na azụ egwughị m na m na-agwọ eh, eh, eh, eh, ọya shuga adị m agwọ ọya shuga ọ ga-agwa m onye dị n'ikwu nke ọ na-eme e nwe ndị dibịa na-agwọ ọya shuga adị m agwọ ọya shuga ọ bụrụ na ife na-eme gị bụ diabetes ọgwụ m ya alụrụ ọrụ gị ọrụ na m adị agwọ diabetes ife m na-agwọ bụ poison aka mere eme ọ bụrụ nnọọ nnọọ nke i ji aka gị wee metara onwe gị maybe na i jere ime mmadụ o wee nachietara gị azụ m ma agwọtanwuru ya m ma agwọtanwuru gị ya

ọ bụrụ na o belivuru na tradishọn ị bịa e nye gị ọgwụ i were ọgwụ jee nye ya ma ọ bụrụ na o kwetarọ na tradishọn chaa chaa chaa chaa chaa enyena ya ọgwụ mụ enyena ya ọgwụ mụ rapụ ya nya jee ka jizọs gwọọ nya nya jee n'ụlọ ụka ka jizọs ka ndị amụma mee edeli ka ndị amụma mee mirakụl ka ọ gwọọ nya ee ka ọ dị abụ na ọ bụrụ na a gwọọ nya ọya o jewe n'ụlọ ụka ịtụ mma mma maka na onye ọbụla arụsị m gwọrọ ọya o wee jee ọ bụ na ọ bịarọ na arụsị m bịa tụọ mma mma ọya abụ natalị ya azụ ma ngị nwa bụzi ọbịa bịa were ụzọ awụ wee jee were ọgwụ abụ jee nye onye abụ ọ bụzie na ọya dị ya mma ọ bụ na ngị nwa bịarọ tụ mma mma ọya abụ na-aya ọ na-ayakwu gị sọrị adịrọ na omenala ife m ji agwa gị bụ ab- alịkwala alị nya ka a na-alị ife announcement ka m na-eme ebe a ka ị na-asị na na ekwukwere ihe na o nwekwa mgbe eji wee ekwu ya ọ bụrụ na onye abụ na-eje ụka na ọ laikere ụka rie nne o nwe ife bụ na mmadụ na-eje ụka belivuo na tradishọn nke ahụ dị Ee, ọ bụrụ na ọ na-eje ụka ma o belivuru na tradishọn and ọgwụ m agwọọ nya ife m dịrebe afta bụ ọ ga-amakwa na ọgwụ m gwọ ya ma ọ gwọọ nya ya bụ ife m dịrebe afta ọ ga-amakwa na ọgwụ m gwọ ya ma ọ bụ na a gwọọ nya ọya ka ọ dị abụ na a gwọọ nya ọya ọ kpụrụ efi jebe n'ụlọ ụka ọ ga-amakwa na ọgwụ m na-agwọ ya ọya Ee? ọ bụrụ na anụ na onye abụ ga-ama na ọgwụ m na-agwọ ya ị bịa bịa were ọgwụ nye ya bịa bịa were ọgwụ nye ya ma ọ bụrụ na ọ na-aba agbacha okwu tradishọn sị gị nga agbazikwa ndị anya ọzọ nke na ya nọwa ọgụ iwu nya n'ihe inye n'ihe rapịa ọ bụ na ọ na-arị alị gị n'isi ọ bụ na ọ na-amị gị amị n'ọkpụkpụ for the fact na adịghị m agwọ kedu ibe a na-akpọ nke Diabetes. mba kedu nke a asị na- Spinal cord. Ah, ụmụ nke na-amị amị n'kedu agaru ebe a na-agba ya. Rheumatism. Rheumatism, okay. adị m agwọ rheumatism ọgwụ m ada agwọ rheumatism ibe ọgwụ m na-agwọ bụ spiritual problem spiritual sickness Eh? ọ bụrụ na ọ nsị mmadụ kọrọ gị akọ maybe na emeli gị belt nke a na-akpọ belt a yalị gị pin maọbụ ibe ọbụla bụ nsị a kọrọ akọ ibe ọbụla bụ ọgwụ a gwọrọ agwọ emele gị ya ka ọgwụ m na-agwọ ọ bụrụ na ọ na okenye na-emezi mma gị ụkwụ wee na-amị ya ọgwụ m ama agwọ ya ịghọtara ka ị na-emecha na sị na itele mma gị ọgwụ ọ daghị ọ nwere ibe ọ na ka m gbawa gị agba ibe ọgwụ m na-agwọ bụ poison anything na e ji ọgwụ wee mee ya ka ọ- ibe ọbụla aka mere ya ka ọgwụ m na-agwọ ọ bụrụ onye nka na-arịa ọya onye nka na nka ọya bụ ọya dị iche iche ịghọtago so kwadobe olili eze nwaanyị sọbalị 7th and 8th January olili abụ ọ bụrụ na ị na-abịa jide kandụlụ naabọ kandụlụ naabọ maọbụ gawa

gbafee eh, building ọkwa ya ịgbafee building gbafee New Parts bịaba gbafee Nkpọ ọkwa ya ị bịaba gbafee oyi agụ kpa ezafe ya odumodu gbafee odumodu gbafee ọkụzụ after ọkụzụ junction the next bus stop bụ Igbariam junction By the left, by the left. Hmm? by the left by the left ma ọ bụ na ị na-abịa yes by the left Igbariam junction jụọ ndị mmadụ ebe ọ bụ ka Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Igbariam. Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University bụ na Igbariam ka ọ dị gwaziere ya chọbịa jụọ ndị mmadụ kedu ebe a Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University dị i luzie ebe ahụ kwụsị ịgwazi na bọs stọpụ ahụ imirikiti ibe na-abịa olili na-achọ moto ga-anọ maka na mbọsị ahụ ọkada na-adị ụkọ a na-azọ ọkada azọ a na-azọ ndị moto azọ ee mbọsị ahụ population na-adị too much so i lu ebe ahụ biko were obi chineke bute ọbọdụ ị ga-ebute bịaba na ngozi ya eso gị wee na ee bịaba gbaba straight si ụzọ ahụ ọ tekwele maka ọbọdụ ya asị gị ba gakata gakata

gbaa Igbariam farmland eh? Eh, mma ekwuchara ive niile mana I am assuring you that you are protected. o nwerọ ive ga-emekata ka accident mee n'ezi mgbe ị na-abịa eze nwaanyị sọbalị nọ n'ọrụ o nwerọ ive ga-emekata ka a nụ na kidnapper buru gị n'ezi ka ị na-abịa eze nwaanyị sọbalị nọ n'ọrụ ori ama nzu gị n'ezi bịaba olili a 7th and the 8th January 7th bụ the that, that 7th ime isikwa na that night that night to the mother goddess mbọsị ya ụfọdụ ose mụzikogodive mmiri sọbalị ya bụ m na-ekwu ive a bịa ka ị bịa jiri ụkwụ gị jee na nya bụ mmiri sọbalị ma ndị dibịa nwa na-atụgharị bịa ka ị bịa jiri ụkwụ gị ka i je na mmiri sọbalị a ka ị hụ ya ee na ụfọdụ ndị dibịa bụkwa na sọbalị ka ha bịa wee yọọ ka ha dị popular ụfọdụ ndị dibịa bụ na sọbalị ka ha bịa yọọ sị ka ha dị popular ee bịa ka ị bịa yọọ ka ị dị popular ma nke na-achọ followers ji mmiri enwe ilo achọ followers bịawa na sọbalị ka ị bịa yọọ nya ka o nye gị followers ị ghọtago nke bụ onye ji mmiri enwe ilo achọ followers bịawa ife ọbụla ị yọrọ ọ ya emele gị ya ọ bụzịa na i jizi i jizi ajọ ife ị na-abịa ime ị ma na ebe i jiri anya gị hụ ya maka na ya ya bụ ndị kpụ ebunu bụkwa ndị kpụ atụrụ Ee? ọ bụrụ uru anụ na o nwere ajọ ive na-eme gị gbalụ bịaba ọsọ na-achụ gị amosu na-ata gị gbalụ bịaba olili a ive anụnwa abụrọ ọvala ma ọ bụrụ burial ma ọ bụrụ nkuli nwa ma ọ bụrụ wedding ma ọ bụrụ birthday party ive anụnwa bụ mgbe onye chilo omenala bịa gị bịa bịa kpere ekpere nke gị bịa ka ị tọọ onwe gị n'agbụ bịa tọọ onwe gị n'agbụ aka gị ka ị ya-eji kpepụta onwe gị imirikiti ndị m gọdolu moto ụfọdụ m tinyelu ya ụfọdụ sị sị etinyela nke ba na ba achọrọ imilikiti m gọdo moto m tie ya na social media bụ ndị bịara olili a kedu ive mere na ị ma mbịa nke gị ọ bụrụ na nna ego dị gị na alaka bịa olili a na ego ya apụta dan ụfọdụ bụ ba bịazi olili a olulu anụ ba mechara na 7th ụna ịna na na 8th bụkwa olili 8th bụkwa the main day a ga-ejezi na ya bụ ezumezu na alụsị sọbalị wee nata the final blessing then entertainment ya akarị a sị m gị bịawa bịava olili a bịava olili a na ị ya avụ ngozi ọ bụrọ bịa lie ọ bụrọ bịa nwụọ ọ bụ na ihe eri ihe a ya anwụ dị mana ihe m na-ekwu bụ bịa nalụ your blessing

o nwere ezinụlọ na-edukosie family ba abịa o nwere ndị bịa last year ba si Abuja dukosie ma ezinụlọ ya ma ụmụaka ya fa niine abịa bịaba olili a ka ị bịa nalụ ngozi then gezie ntị n'ọkwa dị oke mkpa ọ bụrụ na ị ga-abịa olili a on 6th on 6th ọ pekata mpe sọrọ m nwaanyị

ka ị ga-eme ya ị ga-ebido nkwọ na-abịa abịa bụ nwanne echi nwanne echi ka ị ga-ebido wee sọba nsọ ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee mana nke dị compulsory bụ on 6th against 7th idina na nwaanyị ive m ji wee na-agwa gị bụ ka ọ dabụ na ibe gị na-ebu blessing na-ana ị nọdụ na-ene n'anya ị nesịa n'anya naba Eh? ndị ga-efe ego nọkwa ị ga-abụ ego m ama na-agwa gị bịa bu ego ive m na-agwa gị bụ bịa gị bịa ngozi gị ụfọdụ na-eje ụfọdụ na-emepe na-enye gị azụ ma m gwa gị bịa bịa gbute azụ nke gị I want to teach you how to catch fish. Oh. bịa ka ị bịa nye ndị mmadụ bịa ị chọkwa ife ego nke gị ife ego adịghị gị mma ọ bụrụ na ị chọrọ ife ego bịaba olili a bịa bịa bịaba olili a bịa ka ị bịa buru blessing then ọ bụrụ na ị na-abịa olili a itinye nwa n'ọgwụ n'akpa itinye nwa n'ọgwụ n'akpa iji nwa n'ọgwụ nye nwa na onye ọbụla esi ya nọ na be mmiri enwilo ka ị ya afụ ya ka ị bịa kọọ ya nsị ị bịakwa sọbala disappoint ya gị somebody disappoint ọ na-edisappoint kwa ma ọ na-edisgrace kwa mmadụ you will be disgraced that day in the public in the public ndị ma onye ọbụla ji fon ya ịgba ịgba ịga viral ọ bụ na onye chọrọ ịkọ ọ bụ na onye chọziri iji otu a wee dị popular udo dị kwadobe kwadobe maka that day ma gị ma ọgwụ gị edisgrace ya gị na ị nwezi ike ịdịchazi popular ị bụzia imbecile forever asịkwana na agwara gị o ịdịchazi popular ị bụzia imbe forever maka ha dino ịghọtago so ị na-abịa olili a iji na ọgwụ wee bịa ebe anyị na-eme ebe ime mmiri aja ka anyị na-achụ ada agwọ ọgwụ ụfọdụ si na ọgwụ ka a na-agwọ ọ bụrọ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ

bịa n'utura debe ọgwụ gị na be gị ma ọ bụ na ọgwụ ọgwụ ọ bụ na o nwere ọgwụ ị na-anya n'onu ị nyara ya bịa ọ ruo ọtọ nụ ọnụ na debe ọgwụ n'akụkụ bịaba olili ọ bụla dị ihe eji ọ bụ na ọ ka gị obi gwara bịawa ebe ị chọrọ ka ị ga-abụ mmanwụ batara ebe a mmanwụ batara alụsị Sọbala o buru agwara ya gbaa na field ọ bata ebe a obulu obulu mmanwụ bata ebe a bata ebe a nụnwa mmanwụ ekwezi aga otu o bukarị na mmanwụ agwa mmanwụ mmanwụ ga-anọkwa ya mmanwụ nọ n'ebe o tiri mkpu anyị wepụcha kamera achọ m ga-eje vidio tọrọ ya zaba ya na kamera ejeziere buziere ebubu wee tipu ya ọgwụ tipu ya ihe ọnwa na-arụ ọ bụrụ ya mmanwụ na anyị mara mmanwụ na-eji ọgwụ ma ijeta ijeta na field ọ bụrụ ọzọ ị batara n'ime ebe alụsị dị maọbụ jiri ejebe na mmiri ije na mmiri sọbalị disgrace ya gị ọ bụzia na ị na-ero m ike adị na sọbalị were ọgwụ bịa ka anyị nene ọ bụ na ị sị m ike adị n'ife a na-eme i were ọgwụ bịa ka anyị nene ka ị ma ma arụsị ya na-akpụtali efi ọ dị- ọ da-acha gị anya efi a na-akpụtali ya kwa daa ị ma na ọlụ ka ọ na-alụ ebe a i che na ọ- i che na ọ scam i che na audio ọ bụrụ audio money ọ bụrụ audio efi ọ bụrụ audio efi ma ndị a na-agodoli moto ọlụ ka nya bụ arụsị na-alụ bịa ka ọ lụwalị gị ọrụ nke gị ee okwu ọzọ dị oke mkpa ọ bụrụ na ị bịa ị na-abịa olili sọbalị ọ bụ na ori dị gị n'ọbala ịbịana ọ bụ na ori dị gị na ị da-ama mgbe i ji ezu nke Ị na-ama ndị aka ntụtụ ị na-ama aka akpa foonu ndị mmadụ ị mara otu esi epick pocket foonu ịbịana olili ma wallet ndị mmadụ ị mara otu esi ịbịakwana olili inwe anwa wee bụ foonu mmadụ ka ọ dara n'ala were ọsọ i jide nya itinyena n'akpa gị i jide nya gị na-agba ebe mc nọ na-agba na-agba were nye mc sị ya mebe announce na mebe announce abalị eji fo- onye nwe foonu onye ọbụla nwe foonu o jee jee mee gịnị o jee wee adị m agwa mmadụ nedo foonu gị anya ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ma ihe sọbalị na-eme zulu fonu mmadụ zulu fonu mmadụ ka ị- onye ịdazi ibi ite afọ ofu ka ị ghara ije kalụ ndị be unu ụnọ ọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịcommit suicide bịawa na ọ suicide na ị chọrọ igbu onwe gị arụrụ ahụ bịawazịa ka ị bịa zuo fonu mmadụ ma ị were ọgwụ bịa so agwara m unu ee mmụ mmọnwụ niile ga-abịa ọ bụrụ na ọ bụrụ na i bu mmanwụ abịa biko ịkọna mmadụ ọgwụ unu anwana ike unu anwana ike ịnwa ike ịnwa ike ga anyụ- anyụ- alụrụ ịnwana ka ide disgrace na onwe gị ka ide disgrace na onwe gị ị ghọtago ife a na-eme bụ ihe ọdịnala anyị adịghị eme ihe ọgwụ omenala ka anyị na-eme Ee? bịaba olili a on eight ka a ga-agba mgba on eight ka Igbariam ga-ezuko gị otu fa si eme omenala fa Igbariam ga-ezuko gị ife fa dị ji wee bili mmọnwụ dị iche iche ga-abịa bịaba ka ị bịa jiri anya gị gbara onwe gị krismas 8 ya bụ ka ị ga mma akọrọ bịa ka i kili ya bịa jiri anya gị gbara onwe gị krismas ọ ga-adịgide lively from beginning to end on 8 that 8 7th bụ prayer night then morning 8 bụ prayer prayer morning then afternoon gbagobazia

Ee, iwe na ya riri nne ajọ ọbịa nnewu iwe ha nọchiri ewe ịghọtago so ọdọghị olili ma odogwu onye olu ketiri ịbalị mmanwụ ketiri Ezenwaanyị Sọbalị ịmalị mmiri Enweilo ọ dị ala tiri ya ma ị gala mewa ba niile enyi ya ịghọtago ma nna m onye olu ba niile enyi ya na-eki achọ na iji ịbịara ijiri anya gị mee gịnị gbara onwe gị Christmas ọ ya adịlị gị na mma chukwu na ọdịnala ebe ọ bụla itiala aka ọ ya agazili gị arọ nụnwa bụ arọ gị ka ọ bụ onye ọbụla sị na ọ bụrọ arọ gị thunder ya agbawa ya ọnụ Ha? otoro ya agbapụ ya ahụ onye ọbụla sị na ọ bụrọ arọ gị agwụsị na ya abaga gịrị ọnwa mmiri mmiri gbagbuo ya Ha? onye ọbụla kpọrọ gị ava wee gwọọ ọgwụ arọ nụnwa o kwuru elu mmiri nwa mmiri agbagbuo onye onye mụta ije ọba ka ọ mụta nda ya lee ọ adịlị gị mma n'ava chukwu na ọdịnala ọdowe olili a jide incense jide rubber ihe eji gbalụ mmiri ma ọ bụrụ na ị nwere shop ndị nwere shop ka ọ na-efavour karị ị gbalụ mmiri ruo i fee na shop gị ị gbakwa mmiri ruo i fee na yard gị ka ọ dịkwa mma jide ihe eji gbalụ mmiri ma ị like abụrọkwa force candle abụrọkwa force ị like i ji candle i jide

bụọ ọkada sị ya na ị na-eje na Igbariam town na nke mmiri Enweilo ba ya-ebute gị be m direct ee ọ ga-ebute gị be m ọ bụrụ na ị- na i buru moto pụta n'oge pụta n'oge maka anything starting from 8 pm ndị ọkada na-amanyekwa ego ọkada na-anachazi ma 2000 ma 15 ma 3000 Ọ season ka ọ nọ. Eh? mgbe o lulu anụ mgbe o lulu Sọbalị ba na-ama ba na mgbe a ka ba ji ebuba baịbụl wee ga-ebucha mmadụ na-atọ abata drop agbalụ ọ chọba ọzọ ịghọtago so bịa n'oge ka i soro na ndị ga-eji cheap money wee bịa bịa n'oge bịa n'oge ka ị fụ ụzọ ee ya bụ ife m ma-agwa gị kwusi na ọ adịrị gị na mma Arọ nwa bụ arọ gị chebili m na program ana m arụ ọrụ ga ime program nke taa chebili m na program ebe ten ọ kụọ na ten ozugbo anyị bido program ọ dị unu na mma n'ava chukwu na ọdịnala ebe ọ bụla ị nọ ife ọma ma-elu gị Ọ dịrị unu mma maka emesịa nụ